An Rón Fiosrach. Haigh, a chara! Tá súil agam go bhfuil tú go maith. Bhí mé i gContae Mhaigh Eo cúpla lá ó shin, agus chonaic mé rón fiosrach sula ndeachamar isteach ag snámh, agus scríobh mé gearrscéal faoi. Tá sé cosúil le scéal leanaí. Chomh maith leis sin, shocraigh mé é a thaifeadadh. Mar sin, is féidir libh éisteacht leis. Bain taitneamh as! Inis dom cad a cheapann tú. Lá amháin ar an gcósta thiar, bhí Séamus agus a chlann ag siúl ar an trá. Bhí fonn orthu snámh. Bhí an aimsir go hálainn. Te, tirim, taitneamhach. Thosaigh Séamus ag cur a chuid chulaith shnámha air. Agus chonaic sé rón san uisce. Rón fiosrach. Bhí sé ag féachaint air. ag stánadh. Bhí cuma óg air. Tháinig Séamus níos cóngaraí. Nuair a chuaigh sé ar chlé ar an ngaineamh, lean an rón. Nuair a chuaigh sé ar dheis, lean an rón. Nuair a chuaigh sé i dtreo na dtonnta, chuaigh an rón i bhfolach faoin uisce. Ní raibh clú ar bith ag Séamus cá raibh sé. Bhí boladh láidir sáile agus feamainne ann. Roimhe seo, bhí Rónán san uisce. Uaigneach agus brónach. D'fhéach sé amach. Chuala sé gáire glórach. Chonaic sé rudaí ag bogadh ar an trá. Bhí sé fiosrach. Bhí siorc feicthe aige. Bhí deilf feicthe aige. Bhí smugairle róin feicthe aige. Bhí crosóg mhara feicthe aige. Ach ní fhaca sé aon rud mar seo riamh. Ní raibh eireaball orthu. Bhí gruaig orthu. Bhí beirt acu mór agus beirt acu beag. Tháinig ceann amháin níos cóngaraí. Thosaigh sé ag súgradh. Rith sé ar chlé. Lean Rónán. Ar dheis, lean Rónán. Bhí an-chraic aige. Tháinig an corp níos cóngaraí. Chuir Rónán a cheann faoin uisce. Chan Rónán. Chuala Séamus. Bhí scéalta cloiste aige faoi na Selkies. Maighdean mhara cosúil le rón. An bean álainn í? a cheap sé. Shnámh Rónán níos cóngaraí. Bhí scéalta cloiste aige faoi na daonnaithe. Ní raibh siad in ann maireachtáil faoin uisce. Bhí sé fiosrach. Shnámh Séamus níos cóngaraí. Bhí sé fiosrach. Go tobann! Bhí aghaidh an róin os a chomhair. Ó! Wó! a scread sé. Ó! Wó! A chara! a scread Rónán. A Shéamais! a scread a thuismitheoirí. Thug siad faoi deara faoi dheireadh go raibh a mac ag snámh leis an rón. A Mhamaí! a scread sé. Thosaigh Séamus ag ciceáil a chos. Cheap Rónán gur chara iontach greannmhar é. Tá mé ag teacht i do dhiaidh! arsa Rónán. Ó mo Dhia! a scread Séamus. Bhí Rónán ag iarraidh a chosa a bhualadh. D'éalaigh sé as an uisce agus rith sé. Slán a chara! a dúirt Rónán. Táim i m'aonar arís, a cheap sé. Ach tá scéal iontach agam agus cara nua. Bhí Séamus ag caoineadh ar an trá. agus bhí Rónán ag féachaint ar ais, ag stánadh, ag bobadach suas agus síos, ag déanamh meangadh gáire. Feicfidh mé thú arís, a chara! An deireadh. Bhuel, tá súil agam gur bhain tú taitneamh as. Agus murar bhain, gur fhoghlaim tú cúpla focal nua. Go dtí an chéad uair eile, a chara, bí fiosrach! Molly.